Scéal, bhuel, anois é seo, mar gheall, bhuel, is dócha, ar thógas é seo fadó riamh ó m'athair agus a lán des na scéalta so bíonn ceacht nó rud éigin mar sin ionnta, bíonn teachtaireacht is dócha, ní ceacht in aon chor ach teachtaireacht. Agus seo scéal mar gheall ar fhear ná raibh aon scéal aige. Agus sé'n teachtaireacht athá sa scéal so ná, i gcónaí, i gcónaí, ní mhór duit is dócha luath nó mall, déarfar leat amhrán a rá, nó píosa ceoil a sheinnt, nó rince, nó scéal a rá, nó rud éicint. Ní mhór duit rud éicint a bheith agat i gcónaí i gcúl do dhorn, fé mar déarfá. Ach seo fear ná raibh aon rud mar sin aige. Ní raibh aon scéal aige. Agus sé an ainm a bhí ar an bhfear so ná Micilín Thomáisín Mhicilín. Agus bhí Micilín Thomáisín Mhicilín bhí sé ag oibriú don Tiarna Fionntrá a bhí anso tráth dá raibh. Dála an scéil bhí hocht Thiarna Fionntrá ann, ní ceann amháin acu in aon chor a bhí ann ach bhí hochtar ann, bhíodar anso tamall maith. Agus bhí Micilín, sé an cúram a bhíodh air ná sé bhíodh sé ag traenáil chapaill. don Tiarna Fionntrá agus bhí an-dhúil ag an Tiarna áirithe seo i gcapaill. Bhí an-chapaill aige agus chuala sé go raibh aonach capaill thuas i dTobar Phádraig i gContae Luimní agus dúirt sé le Micilín Thomáisín Mhicilín, A Mhicilín, a dúirt sé, an bhféadfá dul ar an aonach dom? Agus an capall is fearr atá ar an aonach, cuma cén t-airgead, ceannaigh é. Ó, bhí sé, Micilín, bhí sé ana-shásta ar fad. Bheadh sé ag imeacht ar feadh cúpla lá agus thógfadh sé cúpla lá uaidh teacht. Agus arsa an Tiarna, Féadfaidh tú fanacht ag cara dom dárbh ainm Lord Storey. an Tiarna Storey, tá sé thuas ansan, agus tá aithne agat ar dhá sheirbhíseach a bhíonn ann, tá an-aithne agat orthu san chomh maith, déanfaidh siad san cuideachta dhuit, agus is iad san ná Seáinín Shéamais agus Séamas Sheáinín. Agus baiste, bhuail Micilín Thomáisín Mhicilín, bhuail sé bóthar ach go háirithe, agus i gceann cúpla lá bhain sé amach Tobar Phádraig agus bhain sé amach an tigh a bhí aige an Tiarna Story agus bhuail sé le Seáinín Shéamuis agus Séamus Sheáinín. Dhá alfraits ab ea iad so. Agus dúradar leis séard an chéad rud a dhéanfaimíd beidh an t-aonach amáireach ann tá tarrac ar am againn raghaimíd an tigh tábhairne a Mhicilín agus bhí Micilín bhí spalladh bóthair tar éis an bhóthair air agus chuadar an tigh tábhairne ach go háirithe agus bhíodar ag ól. agus ag ól, agus ag ól, go dtí ar deire thiar ná raibh aon chois in aon chor fé Micilín Thomáisín Mhicilín. Bhí sé ar deargmheisce. Agus dúirt an dá alfraits tabharfaimíd abhaile é. Ach ní thugadar abhaile é. Thugadar isteach i gcoill le Lord Storey é agus dh'fhágadar ansan i gcóir na hoíche. Agus d'imíodar abhaile. Bhuaileadar bob air, fé mar déarfá. Isteach san oíche Fhliuch sé. Agus is dócha b'in a dhúisigh an bháisteach Micilín amach as an meisce a bhí air. Agus n'fheadar sé cá raibh sé. D'fhéach sé soir is d'fhéach sé siar is bhí sé imithe amú ar fad. Agus speabhraídí na dí air chomh maith. Ach chuala sé glór an tsrutháin agus dúirt sé leis fhéin, leanóidh mé an sruthán agus b'fhéidir go gcífinn rud éigint. Lean sé an sruthán ach go háirithe agus chonaic sé solas, bhí solas tí i bhfad uaidh, agus bhain sé amach an solas agus chnag sé ar an ndoras. Bhí fios a bhéasa aige agus ná h-oscail an doras le gíoscán. Agus thuas ag an dtine, annso fé mar déarfá, thuas ag an dtine bhí seanduine. Agus d'fhéach an tseanduine síos i dtreo an doiris ar Mhicilín Thomáisín Mhicilín agus dúirt sé, Dia dhuit a Mhicilín Thomáisín Mhicilín. Agus fuair Micilín ana-phreab go raibh fhios aige fear ná feaca sé riamh go raibh fhios aige a ainm. An Dia céanna duit, arsa Micilín. Cad as duit? arsa an tseanduine leis. Ó, is ó Chiarraí mise a bhuachaill. Ó Chiarraí? Is dócha ná heirionn éinne ach na scéalta atá agatsa anois, a dúirt an tseanduine, agus tú tagtha an tslí ar fad ó Chiarraí isteach go dtí Tobar Phádraig anso. Ó níl aon scéal agamsa, níl aon scéal, ní raibh aon scéal riamh agamsa arsa Micilín, dead an fhaid so, ní raibh aon scéal, duan, amhrán ná ceol ná, ní, ní, níl aon rud mar sin agamsa. Ach fíor ó a bheith dhuit rud i gcóir na hoíche, a dúirt sé, an bhféadfainn fanacht annso i gcóir na hoíche? Ó, is féidir, tá fáilte romhat, arsa an tseanduine. Go raibh míle maith agat, arsa Micilín. An ndéanfá gar dom, arsa an tseanduine. An raghfá amach go dtí an dtobar, a dúirt sé, agus tabhair isteach dhá bhuicéad uisce? Ó déanfaidh mé gan dabht, arsa Micilín. Agus chuaigh Micilín amach dtí an dtobar. Cén tobar ach Tobar Phádraig, mar sin é an áit a bhíodar. Agus thosaigh sé a líonadh an dá bhuicéad uisce. Agus bhí sé a líonadh agus a líonadh agus a líonadh go rabhadar faor le faor, lán go barra. agus tháinig iontas an tsaoil air ansan ná dhortadar amach aríst. Agus dhein sé trí bhabhta é sin agus dhortadar amach thar n-ais aríst. Bhí draíocht éigint ann agus tháinig, tháinig eagla air, sceimhligh sé agus thug sé fén dtigh aríst ach, mo léir, ní raibh doras ná fuinneoig sa tigh. is ní fhéadfadh sé dul isteach. Mar sin rith sé faid a bhí ina chroí agus thrasnaigh sé an sruthán isteach an choill agus dúirt sé, Raghaidh mé in airde ar chrann i gcomhair na hoíche. Agus chuaigh sé in airde ar chrann agus d'fhan sé ann agus buille saoir aige. Bhí drochoíche aige. Agus d'fhan sé ansan ach go háirid. D'imigh uair a chloig. Agus d'imigh dhá uair a chloig. nó go bhfeaca sé triúr fear a teacht agus comhra acu agus in áit a thá triúr fear agus comhra acu cad a thá ag teastáil ach an ceathrú fear. Ach bhuaileadar an comhra acu a tharraint ar an dtalamh fé bhun an chrainn in áit a bhí Micilín agus dúirt duine acu, Raghadsa ag triall ar salann is piobar. Agus dúirt an tarna fear, Raghadsa ag triall ar arán agus im. Agus an tríú fear bhain sé an cumhdach don gcomhra agus cad a chnuic Micilín istigh ann ón gcrann ach corp. Agus fuair an fear a bhain an cumhdach don gcomhra fuair sé tuagh. Agus bhain sé ceann de sna cosa don gcorp.

Sé do chois féin a raghaidh ar an dtine. Is bhí Micilín ansan is é fachta ana neirbhíseach an fear bocht agus bhí sé ag casadh an chois agus ag casadh an chois agus ag casadh ach mo léir is peacaí mo shaoil ná tháinig clog mór groí ar an gcois agus thosnaigh an cois ag dó agus d'fhéach sé laistiar de mar sin féach an raibh mo dhuine á fhaire agus ní raibh mo dhuine in aon chor ann. D'fheuch sé chun cinn, 's bhí an tine imithe, 's bhí an chos imithe, 's d'fheuch sé sall an áit a bhí an chomhra, 's bhí an chomhra imithe. D'éirigh sé, má bhí eagla air roimis sin air, bhí sé sceimhlithe in a bheathaidh anois. D'éirigh sé 's rith sé amach as an gcoill, treasna an tsrutháin, agus nach chonaic sé an tigh, 's bhí solas sa tigh. Agus bhí an doras. Agus thug sé fé an ndoras agus dh'oscail an doras arís le gíoscán. 'S bhí an tseanduine thuas ag an dtine. Agus bhís ana-thamall amuigh, arsa. An tseanduine a Mhicilín. Cad a choinnibh tu? Ó, arsa Micilín, dá gcífeá cad atá imithe ormsa ó shin. Chuas amach, a dúirt sé, chun an dá bhuicéad uisce a líonadh. Líonas suas fear le fear iad agus doirteadh trí bhabhta iad agus tháinig eagal an domhain orm. Nuair a chuas isteach arís ní raibh doras ná fuinneoig ar do thigse is ní fhéadfainn dul isteach. Ritheas trasna an tsrutháin, in airde ar chrann, tháinig triúr fear agus comhra acu.

Ní raibh an chos lé fiscint, is ní raibh an chomhra lé fiscint. Ritheas trasna an tsrutháin arís agus thána isteach annso agus dúrt an sgéal leat-sa. Sin é anois agat é arsa an tseanduine leis. Pén áit a raghaidh tú go deo arís beidh sgéal agat. Agus sin é mo sgéal-sa mar gheall ar fear ná raibh aon sgéal aige, Micilín Thomáisín Mhicilín. Agus chuadar a chodhladh an oíche sin. sa tigh agus nuair a dhúisigh Micilín, Thomáisín Mhicilín i bhfad in a dhiaidh, ní raibh seanduine ann, ní raibh tigh ann, ach is amhlaidh a bhí sé in a chodladh ar thaobh an tsrutháin agus cloch mhoch fé n-a cheann mar philiúr. Agus sin é anois agaibh é, fanaíg ó inneach.